obi nwanne ndị Igbo ga na-akpagharị n'ụwa niile ọ kacha n'ala Igbo ebe anyị niile si wee pụta wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka kedu ozi m wetara unu n'ụbọchị tata ozi gbasara ozi m zigara nwanne anyị nwanyị bụ nne anyị bụkwara onye ọnụ na-ekwuru ụmụ nwanyị Igbo na-ekwukwara ụmụ Igbo n'ụwa niile nke unu ma na ikpeazụ a nọọ sị na ya chọrọ ịma ihe IPOB pụtara na ihe IPOB na-eme ma ihe ESN na-eme n'ala Igbo iji gbaa mbọ fụ na ala Igbo dịkwa mma ọzọ dịka unu si wee mara na ị bịa na ala Igbo ndị Nigeria British Government Company ji arụ ọrụ na be anyị dịka governors senators church leaders na ndị security anyị bụ vigilantes gọọmenti Britain ji ha arụ ọrụ na be anyị o mezi na mekanika ekweghịzi anyị mara ndị bụ ndị ara ma Lọlọ Nneka Chimezie since m dropụchara ya message gbasara ihe gbasara Nnamdi Kanu gbasara IPOB nke m onwe m so wee hibe gbaa mbọ fụ na onye dịka gị na-ekwu okwu IPOB today na-ekwu okwu Nnamdi Kanu today na ị nwere ohere ikwu ya mana anaghị egbu gị egbu n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile ọ kacha ebe dị ka ala Igbo a na-egbuzi anyị egbu na-ewute Lọlọ Nneka Chimezie a sị ezigbo nne a sị nne ndị Igbo enwere m mkpakọrịta ụka mụ na executive directors obi nwanne foundation worldwide with Lọlọ Nneka Chimezie n'oge gara aga and nkata anyị bụ na anyị ga-abịakọta ọnụ dịka ụmụ Igbo dịka ndị Igbo wee mara ife anyị ga-eme ka anyị na-asa ndụ n'ofu ọnụ wee marụgodu ndị bụ ndị ahụ na-eme na ala Igbo anaghị aga n'iru na-eme na ụmụ Igbo anaghị aga n'iru Lọlọ Nneka Chimezie gakwara n'iru wee sị na ya ga-arụkọ with obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation with ndị otu ya na-akwalitekwa asụsụ Igbo na omenala Igbo Lọlọ Nneka Chimezie gakwara n'iru wee kwe anyị nkwa na anyị nwa ga-eso gbaa mbọ fụ na IPOB nke unu ji mana na DOS bụ ndị isi na-eme organize IPOB ọ na-aga n'iru since m join ha 2013 Lọlọ Nneka Chimezie gakwara n'iru wee gwa anyị sị na ọ ga-achọ ka Obi Nwanne Foundation Obi Nwanne ndị Igbo nye aka ka nke bụ eziokwu pụta n'ihe gbasara IPOB DOS Nnamdi Kanu ESN na ebe a ka o nwere interest na ọrụ aka anyị na ọrụ aka maazị Nnamdi Kanu na ọrụ aka DOS na ọrụ aka IPOB worldwide na ọ ma nchọ ka ọ naa n'iyi ọ ma nchọkwanụ ka ndị Yoruba maọbụ ndị Hausa were ya wee mere ihe ahịrịokwu dịka caricature na ọ bụrụ na otu a mụnwa bụ onye ndu obi nwanne ndị Igbo kwuru na mụnwa esokwuo na IPOB mata ife dị na IPOB gbakwa mbọ under Nnamdi Kanu na Uche Mefor na ya ga-achọkwa ka otu ndị ahụ niile bụ ndị nke mere ọfụma bụ ndị nke chọkwara ka ihe gaa n'iru na ya ga-eso wee bịa gbaa mbọ na ha ncha niile bịakọtara ọnụ ka mara ihe na-ese okwu o nwee onye mejọrọ nke adịghọ mgbaghara na ọ bụ anyị nwa ga-eji aka anyị wee mara ife a ga-eme onye ahụ n'ala Igbo dịka ya wepụtara onwe ya n'ala Igbo iso gbaa mbọ fụ na otu a na ọ gara n'iru Lọlọ Nneka Chimezie gwakwara m tupu ọ rụkọọ with obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation na m ga-abịakwa mekwa vidio ka ụmụ Igbo n'ụwa niile m gwara okwu ka ndị Igbo n'ụwa niile m gwara okwu ka ndị ihe ọma na-adị mma n'ụwa niile nụrụ onu m ka ha wee marụkwa na mụ na ya akpago nkata anị nkata mụ na ya kpara maka ọdịmma nke Igbo ọdịmma Nnamdi Kanu ọdịmma DOS ọdịmma ndị niile bụ ndị wepụtara onwe ha n'ụzọ eziokwu wee gbaa mbọ site na IPOB nke dị n'ụwa niile ekwekwara m Lọlọ Nneka Chimezie nkwa na ihe ọbụla ọ chọrọ ka m mee ma ya bụrụ na udo bịara n'ala Igbo na aga m eme ya o wee sị na o nwere ife ọzọ m ga-eme na-abụrọ ịgwakwa ụmụ Igbo na ya ji ezi obi wee na-eme ihe ọ na-eme na o bughọ ajọ ihe n'obi wee na-eme ya dịka unu si wee mara na agwara m ya na ọ bụrụ na o ji ajọ obi wee bịa njem a ma ọ na ọ bịara ịchọ content ma ọ ka ndị mmadụ mara ya ka o wee budata ya bụ ihe o ji maka ya wee jiri Nnamdi Kanu ma IPOB wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu ma ESN ọ gwakwara m na ọ bụrọ ajọ obi ka o ji bịa m wee kwekwa ya nkwa na aga m emegharịkwa vidio ọzọ dịka o si wee chọọ ka m megharịa ya wee na-agwa ụmụ Igbo n'ụwa niile na onye ọbụla na-attack lọlọ Nneka Chimezie bụ onye na-ekwugide ya na-amaghị ama ana m asị na o nwee ihe ọbụla nke ị na-ekwu na-ekwugide lọlọ Nneka Chimezie maọbụ nke o kwuru nwere ka o si wee daa na ntị gị na-adịghị ụtọ ana m asị gị ka ị nagide ya as ezigbo nne nke ndị Igbo ị bịa na omenala Igbo nwaanyị bụ nwaanyị nwoke bụ nwoke nne bụ nne nna bụ nna anọ ka mụnwa si wee ghọta ya ya ka m ji wee bụrụ onye ndu obi nwanne ndị Igbo ndị na-ekwukwa maka omenala na ọdịnala ụmụnna na ụmụada na ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ana m eji n'afa obi nwanne foundation worldwide obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation wee na-asị lọlọ Nneka Chimezie na ife ahụ m chere n'isi gị na afụgo m na ọ bụrọ otu ahụ m si chee ya o si wee dị ya bụ na aga m arụkọ with you obi nwanne ndị Igbo ga-arụkọ with you and ndị otu gị bụ ndị na-ekwu ka ọ dịrị ala Igbo na mma wee na-asị Chukwu Okike Abịama nke kere enuigwe kee enuụwa bụ nke m kpọkuru wee wee mee ka ụwa niile nụ onu m ọkacha ndị Igbo na ụmụ Igbo m na-ejere ozi ka unu mara na lọlọ Nneka Chimezie ọ bịara n'ezigbo ụzọ ọ bịara n'obi dị mma ọ bịara na ndozi maka na nne anaghị aghasa aghasa nne bụ nne ọha niile anyị ga-akwa lọlọ Nneka Chimezie aja n'ukwu ka ebumnobi ya ahụ bụ ezigbo ife n'ala Igbo ka ọ bịa na mmezu ya bụ na ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye na-ekwugide lọlọ Nneka Chimezie site n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ ma bụrụkwa 17th June 2026 ka ị desistie from attack on lọlọ Nneka Chimezie ka anyị niile jee lọlọ Nneka Chimezie nso wee werie wee dozie ọnọdụ IPOB ọnọdụ DOS ọnọdụ ESN na ọnọdụ nke ndị Igbo n'ala Igbo niile dịka o si nọ n'ala Igbo ana m ayọkwa Chukwu Okike Abịama nke kere enuigwe kee enuụwa ka o meekwa ka ebumnobi Lọlọ Nneka Chimezie nke bụ ezigbo ife ka ọ bịa na mmezu n'ala Igbo n'aha nne na nna anyị bụ Igbo m ji arụ ọrụ wee sị Lọlọ Nneka Chimezie asị m gị nnọọ welcome to obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation
obi nwanne Global Radio promoting the culture and traditions of Igbo nation obi nwanne Global Radio the unity of culture of Igbo nation